ndị Igbo nọ na Lagos ọ wụkwanụ naanị osisi ka a na-agwa sị a ga-egbu ya egbu ya ka kwụrụ ebe ọ kwụ naanị osisi ka ọ na-awụrụ a gwa ya na a ga-egbu ya gbutuo ya anwụọ akpọọ ya nkụ ya ka nọkwa ebe ọ nọ ị gwa mmadụ na ị ga-egbu ya ya na ọsọ na-eme

of what they have planned against ndị Igbo na Lagos onye atụkwaranụ ilu kọgharịa ahụ ego eji lụọ nne ya furu ụkpọrọ onye asị ya lawakwanụ ọ laha ya ma na ọ nwa mmefu na ọ nwa obo obo otele ure jinụ anya unu gbaanụ onwe unu Christmas atụọrọ ọmara ya amara atụọrọ ofeke ya efenye isi n'ọhịa ugbu a ka wụ ụtụtụ na eh, nke a emekizikwa sense o because of Christmas eh, abi Christmas nwanne na-eru ka ndị ndị Lagos State eh, this thing ejiwelazi achụ ego like this yeah for my own side wickedness because a bịa lock everywhere kpọba 200 million 100 million ekwubezi ego ole a ya-akwụ for no reason because of that Christmas maka na ha wụ ndị government ha sealili Ladipo from A to Z mmadụ gwara m I didn't believe so I have to confirm it uh, by myself m hapụ ihe m na-eme bịa ebe a wee bụ truly na ndị a ndị a lockụrụ everywhere ha chọzikwara ka dede 430 nwee ego hmm? as in ihe a ha na-eme na is no good isi esealuo almost ahịa niile na Lagos State a na-esealusi ha na-anara ha ego all wickedness and ndị Igbo anyị sokwa a-cause ya
mmadụ ọbụla anọ n'ihu ya kwagbuo n'aja onye ahụ wụ ezigbote onye aparị nwoke nwanyị anọ n'ihu ya kwaa aja ejiri gbuo ya onye ahụ wụ ezigbote onye aparị ndị Igbo bi na Lagos na-azụ ahịa agbaala akụ nke mbụ ya akpọ n'ogwe agba akụ nke abụọ ya akpọ n'ogwe agba akụ nke atọ ya akpọ n'ogwe ọ bụ ogwe ka apịara akụ agbaala ama gwa ndị Igbo bi na Lagos aka a ga-eji eso ha na-eti unu aka na ntị na Lagos na o nwere ndị nwe ya Oliver De Coque kụrụ egwu si na a na-enwe obodo enwe obodo anaha anọkata wa ụgbọ ọgịrị na a na-enwe obodo enwe ya wụ na Lagos nwere ndị nwe ya onye Igbo ha bịara ịzụ ahịa mmadụ na-ebukwanụ ụzọ wachie mgbala ya tupu ya wachie mgbala onye ọzọ na ọ bụ ihe jọrọ njọ shi ushi shika nwa nkapịa na dimkpa ga-edudo onwe ya ọdụ na anya ahụ bụrụrụ na dimkpa ga-arụcha ụlọ o nweghị azụ ụlọ ọ dị njọ ewi sị ihe ya na-eji atọ ọnụ ya atọcha ya atọ oji isi bụ maka ya esu ewi ta sị ihe ya na-eji atọ ọnụ ya atọcha ọnụ ya enwe ntu bụ maka ya esu ndị Igbo unu nwekwere ntu unu nwekwere ntu unu ji ala ọtụtụ eji ebe a taa na-eme ihe akarịkacha n'ihi na ha tọchara ọnụ ha na mba enweghị ntu ha nwere n'ụlọ ma ọsọ su agbachighezi ahịa ndị Igbo na-asị unu weta ego ihere eme unu ndị Igbo nọ na Lagos